Taama fɔlɔ ye kɛnyɛrɛye sow la n y'a daminɛ sikaso fɔlɔ yannɔ n ye kiliniki dɔ lajɛ ani fura feere dɔ faramasi kunun n bɔra mɔnpɛriw ka dɔgɔtɔrɔso la bi sɔgɔmada na bi an mana bɔ yan san an bɛ taa dɔ wɛrɛ la tuguni n'ala sɔnna a ma barisa jamana bɛ ka baara kɛ furakɛli la taabolo saba de kan taabolo fɔlɔ ye mun ye ka fɛn di jamanadenw ma kɛnɛyaso di jamanadenw ma min bɛ se ka jamanadenw furakɛ min baarakɛminɛnw b'a kɔnɔna la ka ɲɛ dɔgɔtɔrɔw b'a kɔnɔna la ka ɲɛ wa mali a bɛ kɛ ka mali jamana yɔrɔ bɛɛ de labɔ yaasa faso kɔnɔdenw bɛ se ka kɛnɛya sɔrɔ cogo min na n'a bɛ fɔ o ma ko offre de soins accessibles géographiquement taabolo filanan ye mun ye kɛnɛyasow bɛ yen musala bɛ nɔgɔya cogo min jamana kɔnɔdenw ma ka taa u furakɛ donc n'a bɛ fɔ o ma financement de la demande de soins o la an faso ye baara kɛ fɛn dɔ kan n'a bɛ fɔ a ma ko AMO bɛɛ bɛ AMO dɔn donc AMO y'o dɔ ye a bɛ furakɛli musala nɔgɔya yaasa mɔgɔw bɛ se ka taa u furakɛ o mana bɔ yen an bɛ ka baara kɛ bolo sabanan mun kan fɛn tɛ minnu bolo fiyewu fiyewu ni se t'u ye olu bɛ taa u furakɛ cogo di fɛn t'u bolo donc jamana de bɛ don olu jigi kɔrɔ k'u furakɛ o ye mun ye an ka jamana ye fɛn dɔ bila sen kan n'a bɛ f'a ma ko RAMED régime d'assistance médicale u b'o baara la n'i ye nin bɛɛ fara ɲɔgɔn kan an bɛ ka taa mun na a bɛ f'a ma ko couverture sanitaire universelle ani o bɛ tɛmɛ mun fɛ régime d'assurance maladie universelle donc AMO min bɛ yan sisan AMO de bɛna yɛlɛma parce que AMO bɛ mɔgɔ dɔw de kama jamana kɔnɔden bɛɛ tɛ AMO la minnu bɛ kalo sara dɔ sɔrɔ walima minnu bɛ pansiyɔn sɔrɔ olu de bɛ AMO kɔnɔna la mais an bɛna taa min na sisan n'o bɛ AMO sanfɛ jamana kɔnɔden bɛɛ bɛɛ de bɛna don o kɔnɔna la mais yaasa o ko in bɛ se ka sigi sen kan mali kɔnɔ dɔgɔtɔrɔso bɛɛ furakɛliso bɛɛ de ka kan ka labɛn dɔ sabati yaasa jamana kɔnɔdenw bɛɛ ka furakɛ donc o furakɛliso ninnu na kɛnyɛrɛyew b'a la n'a bɛ fɔ o ma structure privée jamana taw fana b'a la donc ne ka taama bɛ se a bɛɛ de ma yaasa ka lajɛ an bɛ labɛnna cogo min yaasa ka assurance maladie universelle in k'a kunbɛn hɛrɛ la k'a kunbɛn nɔgɔya la jamana kɔnɔdenw bɛɛ bɛ se ka furakɛ Donc régime dɔ in fana b'a la n'o ye se tɛ minnu ye fiyewu fiyewu olu fana bɛ furakɛ cogo min na donc an b'o baara la donc taama in nin y'a daminɛtɔla ye kɛnyɛrɛyew la an bɛna caman kɛ halisa ɛɛ ni n bɛ o taama ninnu fana la dɔgɔtɔrɔw ka jɛkuluba min bɛ yen n'a bɛ f'o ma ko ordre ni faso yɛrɛ ministère de la santé yɛrɛ ye olu yamaruya u ka baara dɔw kɛ n'olu bɛ taama la ɲɔgɔn fɛ barisa olu de b'a lajɛ nin fɛn in b'a jɛ nin ka ɲi nin ma ɲi ni fɛn min b'u jɛ yaasa ka mali sariya bato furakɛli sariya bato u bɛ f'u ɲɛna bi an nana an ye fɛn misɛnnin dɔw ye koba tɛ ninnu fana bɛ o baara kɛ n'olu y'o baara kɛ ka ban u bɛ sɔrɔ ka se CANAM ma u fana bɛ don AMO la donc an b'o tagama de la a bɛɛ laɲini kelen de ye jamana kɔnɔdenw bɛ se ka furakɛ cogo min na nɔgɔya la u bɛ se ka furakɛli ɲuman sɔrɔ cogo min na jamana kɔnɔna la an bɛ dugawu kɛ halisa ala ka an faso ala ka barika don a la ka basigi n ye mun ye nimisi wasara nka n y'a fɔ cogo min na fɛnmisɛnnin dɔw bɛ yen mais o ye sɛbɛnko de ye u bɛ baara kɛ ni sɛbɛn minnu ye olu fɛnmisɛnnin dɔw bɛ yen u b'olu kɛ sinon tɛ n ye mun ye kɔni a bɛ mɔgɔ nimisi wasa donc n b'u fo nin baara in na
Merci. Merci. Merci. Merci. Dis-moi. Eh, allez, attends. Voilà, maliyɛnw an bɛ a fɔ aw ye salamu aleykum mali kɔnɔ ani mali kɔ kan ka foli lase jamanadenw ma mɔgɔ mɔgɔ sɔgɔlen don Ouverture Média la an bɛ aw fo kosɛbɛ nin waati in na an bɛ Sanankɔrɔba Ɛɛ aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogo min na ɛɛ clinique polyclinique les Orangers voilà ni o ye docteur Bedi So ka yɔrɔ ye, yɔrɔ min ni a dayɛlɛla ɛɛ a bɛ kalo damadɔ bɔ, minisiri min ɲɛsin bɛ kɛnɛya ko taasira ma ale de nalen don kɛnɛ kɔnɔ ni ka se ka na ɲɛ da dɔgɔtɔrɔso in kan, n hakili la a ka kɔrɔfɔw kɔnɔ a ye fɛn caman fɔ, kuma minnu bɛ yen ko ɛɛ mɔgɔw ye faamuyali sɔrɔ a la donc an bɛ a ɲɛfɔ hali bi vraiment Wagati la donc an bɛ minisiri fo ministre de la santé ni ale ye a bɔra k'a ka kɔrɔfɔ mɛn an bɛ Orangers de la polikiliniki les Orangers an b'a ɲini a ka partager parce que an bɛna tila ka kɔrɔfɔ di polikiliniki yɛrɛ a ɲɛmɔgɔba yɛrɛ ma sisan sisan donc an bɛ a fɔ ye hali bi yan de ye polikiliniki kɔnɔna ye a dayɛlɛ don an bɔra yan u ye baara dɔ kɛ kɔsa in na ni o ye genou genou dimi mɔgɔ minnu kunbere kuru bɛ u dimi o ka ca cɛkɔrɔba kunda ani musokɔrɔba kunda de donc o genou opération u ye o kɛ pour la première fois dans l'histoire o ka kɛ Mali la o kɛra nin dɔgɔtɔrɔso in na dayɛlɛ wagati ka na bila sisan na donc an bɛ segin a kan k'a fɔ aw ye An bɛ Orangers baarakɛlaw fo kosɛbɛ puis appareil kurakurakuraw de b'u bolo opération fɛn fɛn n'a bɛɛ bɛ se ka kɛ arabuduguw la Maroc ni Tunisie i b'a sɔrɔ olu bɛɛ bɛ se ka kɛ yan donc minisiri kɔni nana ɲɛ da u ka yɔrɔ kan ni o ye kɛnɛya minisiriso ye pour que ka se ka voilà

Voilà donc clinique Les Orangers de filɛ an bɛna tila ka a ɲɛmɔgɔba yɛrɛ an bɛna o fana ɲininka sisansan ni o ye Bedi So ye maliyɛnw an bɛ minisiri fo a bɔra ka kɔrɔfɔ minnu fɔ a y'a ye mun ye kɛnɛya ɲuman taga sirako ye ka lafiya lase maliyɛnw ma mun ye CANAM taga sira ni fɛn caman ye donc u ko k'u bɛna wulikajɔ kɛ o bɛɛ de la voilà donc

Donc comme aw yɛrɛ ɲɛ b'a la nin ye kɛnɛya minisiririso nin ye ale tagatɔ ye nin wagati in na donc an bɛna tila ka Les Orangers a ɲɛmɔgɔ yɛrɛ ni o ye Bedi So an bɛna tila ka a yɛrɛ ɲininka sanba kɔni nana sɔgɔmada in na nka o ma bali ko an ka boli ka na kɛnɛ kɔnɔ sabula kɛnɛ sanuman don voilà Voilà. Donc, clinique, polyclinique Les Orangers, an solila ka na yan depuis 7 heures maliyɛnw sanba tun bɛ ka na Bamakɔ a n'a lamini kɔnɔ

Donc an bɛ foli lase hali bi an ka minisiri ma donc comme aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogo min u ka wulikajɔ ani u ka cɛsiri jamana kɔnɔ yan nin waati na an mago bɛ nin de la ko kuraw bɛ ka lamaga an ka jamana kɔnɔ kɛnɛya ta sira kan k'an ka minisiri de la santé fo a yɛrɛ ɲɛ b'a la sanba de tun bɛ ka na bamakɔ sɔgɔmada fɛ sunɔgɔ yɛrɛ a ka di cogo min na nka o si ma bali minisiri ka boli ka na ɲɛ da nin dɔgɔtɔrɔso in kan ka tila ka kuma caman fɔ kɛnɛya ta sira kan mun ye jamanadenw yɛrɛ ka kɛnɛya ko u kɔni bɛ ka dɔ fara cɛsiri kan voilà donc an bɛ foli lase nin wagati in na kɛnɛya minisiriso a n'a baarakɛmɔgɔw bɛɛ ma a yɛrɛ ɲɛ t'u la a n'a ka délégation de nana donc an bɛna tila ka gɛrɛ Bedi So yɛrɛ la nin wagati in na k'a yɛrɛ ɲininka clinique in yɛrɛ taga bolo a ko kɛ cogo bɛ cogo jumɛn parce que an y'a ye opération damadɔ kɛra yan minnu bɛ kɛ nansara jamanaw de la ka caya pour la première fois dans l'histoire mali kɔnɔ yan o sera ka kɛ polikiliniki in kɔnɔ nin minisiri n'a ka jama tatɔ ye Donc an bɛ dugawu de kɛ ala ka se ni u ɲuman ye bamakɔ voilà donc comme vous voyez nin y'u tagatɔ ye vraiment ala ka kunkɔrɔta d'u ma u ka baara kɔnɔ nin waati in na mali kɔni an bɛ foli lase hali bi an kanubagaw bɛɛ ma mali kɔnɔ ni mali kɔ kan ka clinique polyclinique Les Orangers ka baarakɛlaw bɛɛ fo nin ye an ka mali télévision nationale yɛrɛ tagatɔ ye ORTM mɔgɔw olu fana tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ o bɛɛ b'a jira k'a fɔ kɛnɛ in kɛnɛ ɲɛnama tun don n'aw ko jamana o jamana a ka taa ɲɛ a kun fɔlɔ kɛnɛya don n'i y'a ye i bɛ sariya ko kuma fɔ n'i y'a ye i bɛ dun ka fa kuma fɔ n'i y'a ye i bɛ fɛn o fɛn fɔ o y'a ye kɛnɛya de bɛ yen donc a yɛrɛ bɔra ka minisiri ka kɔrɔfɔ mɛn a ko k'a bɛ jamanadenw ladɔnniya k'a fɔ weele don k'u jɔ mun b'a to parce que mali ye faantan jamana ye mɔgɔ bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na an bɛ gɛrɛ ɲɛmɔgɔ la nin wagati in na directeur tari basi t'i la somɔgɔw bɛ di voilà donc an bɔra ka ye bon minisiri kɔni bɔra yan donc n'i bɛ se ka dakuru damadɔ fɔ nisɔndiya jumɛn b'i la bi minisiri nakun tun ye jumɛn yɛrɛ principalement bon nisɔndiya caman de b'an na parce que ministre de la santé nana c'est pour que ka état ka caution di an ka fɛn ma yɔrɔ an inauguration kɛ don min na ale tun kan ka na mais ci dɔ donna a sen kɔrɔ a ma yan sɔrɔ mais depuis o don fo bi a bɛ ka organiser pour pouvoir venir nous voir et ala y'a latigɛ sɔgɔmada in na a n'a ka staff bɛɛ nana u ye yɔrɔ lajɛ an ye ɲɔgɔn ye an sigira an kumana Sokɛma kɔntan n'o si kɔntan
a jiri la a ye kuma jumɛn jumɛn foyi que a ye nimi wasa sɔrɔ politigi ni lajɛ kɔ bɔn an bɛ se k'a fɔ a ye nimi wasa sɔrɔ parce que donnasi dɔ y'a ɲini ɲininka o la bamanankan yɛrɛ la ko madamu wasa wa ko k'a wasa parce que a ye fɛn caman ye a donna an ka sesu la an ka ki kuma ye a ye mɔgɔw ye a baarakɛlaw ye dɔn kɔ pati tɛmɛ tɛmɛ sati fɛ sipere de di
N ka layidu damadɔ ta kɛnɛya ta sira kan a ko ko mun ye dɔgɔtɔrɔso publique fo ka fara privéw kan k'olu bɛɛ jɔyɔrɔ ka bon a la o ye mun kɔrɔfɔ ye kɛnɛya o kɔrɔfɔ mun ye c'est que santé domaine ye mɔgɔ kelen tɛ se k'a kɛ état kelen tɛ se k'a kɛ privé kelen tɛ se k'a kɛ an bɛ fara ɲɔgɔn kan ka baara kɛ ensemble k'an fangaw di ɲɔgɔn ma pour que an bɛ se ka ɲɛsin maliyɛnw ka kɛnɛya ko ma Donc a y'o assurance de d'an ma k'a fɔ olu b'an kɔ on est ensemble an k'an bolo fara ɲɔgɔn kan pour que an bɛ se ka maliyɛnw furakɛ
yanni an ka bɔ kɔrɔfɔ kɔnɔ an y'a ye kɔsa in na polyclinique les orangers bɔra ka exploit ba dɔw kɛ an y'a ye a ye kunberekuru ka olu opération kɛ yan min ɲɔgɔn ma deli ka kɛ mali la et puis an ye ŋunuŋunukan caman wɛrɛ mɛn k'a y'o ɲɔgɔn caman caman fɛn kɛ furakɛli minnu bɛ taa kɛ eh, arabu jamanaw na ka caya surtout tari bɛ se k'i da maga o dɔ la k'o fɔ an ye wa eh, monsieur Sow ok bon an bɛ se ka mun fɔ o la c'est que o kuma o ye tiɲɛ ye parce que an ye prothèse totale de genou fila kɛ tile kelen kɔnɔ yan nɔ donc opération nin généralement mɔgɔw bɛ taa kɛ soit en Tunisie au Maroc ou même en Europe Mais an ka docteur sera ka baara kɛ wa a kɛra satisfaction ye donc mɔgɔw wasara minnu furakɛla u nana u yɛrɛ témoignage kɛ k'a fɔ que u ye bere bila u bɛ ka tagama basi foyi t'u la donc an ka laɲini y'o de ye n'an bɛ se ka dɔ bɔ mɔgɔw ka kɔfɛtaga la furakɛliw ka kɛ yan parce que indépendance san biwɔɔrɔ ni kɔ n'a fɔra halisa fɛn ni o fɛn ni mɔgɔw bɛ avion ta ka taa kɔfɛ a man nɔgɔ donc n'an dala ɲɔgɔn na k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka baara kɛ a ka ca ala fɛ an bɛ caman bɔ évacuation na bon kɔrɔfɔ laban o ye k'a fɔ maliyɛnw ye u ka na hôpital nin ye olu de ta ye certes anw y'a jɔ mais a jɔra maliyɛnw de ye n'i ye hôpital jɔ ni mɔgɔ ma don a kɔnɔ ça ne sert à rien Dɔnku mɔgɔw kana siran u ka furakɛw bɛ se ka kɛ yan ɲɛnamaw bɛ yan minɛn ɲɛnamaw bɛ yan u bɛ se ka furakɛ de kuu yɛrɛ la a de kuu yɛrɛ la da ka bɛɛ ka na bɛɛ bɛ se ka furakɛ ala ka tilen caya Voilà donc an bɛ jatigɛ aw ye nin wagati in na donc a yɛrɛ ɲɛ b'a la yan de Les Orangers kɔnɔna filɛ nin an ɲɛ t'a la u kɛmɛ ka jardinba dɔ kɛ a kɔnɔna yɛrɛ la ni banabaatɔ nana dɔrɔn u b'u lafiya yan donc a yɔrɔ vraiment an ka jamana ɲɛmɔgɔw sera ka fara dɔgɔtɔrɔso in yɛrɛ kan ka ta goudron da la u ye goudron janba dɔ kɛ goudron da la fo ka na dɔgɔtɔrɔso in kɔnɔ an ka jamana ɲɛmɔgɔw y'o kɛ surtout an b'u fo la waleɲuman kɛra Parce que a yɔrɔ in ni goudron man jan kosɛbɛ nka u ye goudron janmanjanba dɔ k'a la goudron i bɛ boli k'a sɔrɔ foyi m'i sɔrɔ a la donc minisiri yɛrɛ da sera a ma ko olu ka jɔrɔnanko o ye jamanadenw bɛ se ka kɛnɛya ɲuman sɔrɔ cogo min na donc a yɛrɛ ɲɛ bɛ Les Orangers a kɔnɔna la nin wagati in na kunnafonidilaw tun nanen don walasa minisiri ka nin bi nali ka se ka sɛbɛntiya k'a jira jamanadenw na donc an bɛ dɔgɔtɔrɔso in an b'a baarakɛlaw bɛɛ fo wa mɔgɔ minnu bɛ baara kɛ dɔgɔtɔrɔso in kɔnɔ maliyɛnw caman b'a la fo ka taa bila dunan wɛrɛw b'a kɔnɔ dunanw caman fana b'a kɔnɔ minnu fɔrilen don dɔgɔtɔrɔya baara la i b'a fɔ arabuw yɛrɛ b'a la farafin wɛrɛw b'a la nka maliyɛn fana caman b'a la hali kɔsa in na an ye bɔli laban min kɛ yan ni opération kɛra genou opération min kɛra kɔsa in na mɔgɔ min y'a kɛ maliyɛn don an bɛ segin a kan k'o fɔ et puis minɛn bɛɛ an bɛ se ka kurakura don donc k'a jira k'a fɔ désormais an ka jamana sante kɛnɛya taasira a bɛ ka yiriwa kosɛbɛ a bɛ ka yiriwa mali kura taasira kan a yɛrɛ ɲɛ b'a la ko kuraw bɛ ka na an ka kɛnɛya kɔnɔ donc an bɛ dugawu de kɛ kɔrɔfɔ laban na k'a fɔ hali bi ala ka ko sinsin ala ka jamana in taa ɲɛ ala ka kɛnɛya ɲuman ko na jamana kɔnɔ an b'an ka minisiri yɛrɛ fo vraiment ale min ye wulikajɔ sabati ni o ye madame Diéminatou ye ka se ka na a ɲɛ da Les Orangers kan malgré que sanba tun bɛ ka na bamakɔ kɔnɔ sɔgɔmada in na nka o si ma to ko minisiri ka to so yen walima ka taa baarayɔrɔ la a y'a gɛlɛya ka se ka na ɲɛ da dɔgɔtɔrɔso kan wa nisɔndiyara kosɛbɛ a ko k'a bɛ foli lase a baarakɛlaw ma k'a fɔ hali bi ko kɛnɛya taasira kan k'u b'u cɛsiri min b'a to nin ɲɔgɔn bɛ se ka caya jamana kɔnɔ cogo min na Merci an b'aw fo k'aw waleɲuman dɔn k'a fɔ Ala ka tile hɛrɛ caya Ala k'an ka dugawu minɛ bi jumadonya barika kosɔn ka lakana ɲuman k'o na anw ka jamana kɔnɔ merci à toutes et à tous a k'an bɛn waati wɛrɛ au revoir